Iwe Andrew tayang'ana kuno, anatero Weche akudzola mafuta m'thupi lake lamphamvulo. Wakhala wopanda malaya tsiku lonseli kuonetsa anthu thupi lake lamphamvu. Andrew anagodoka ndi buku lomwe ankawerenga, sanamve zomwe mnzake amayankhula. Iwe! anatero Weche akumugenda ndi timiyala ting'onoting'ono. Andrew anadzidzimuka nati, Kulinji, ndakhala ndikukuuza kuti tayang'ana kuno! ona tinjole tikusewera apoto akuoneka ngati akufuna mphongo zocheza nawo iwe basi ntchito nkumawerenga zachikondi zongopeka basi akukuyang'ana mwachikoka kuti mwina uwakodole koma iwe basi joli pa bukhu lakolo ukuganiza angacheze nafe bwanji ngati njira zonse akhala akuyesera zocheza nafe zikutchinjirizidwa ndi bukhu lakolo kumbuka zomwe anthu akunena za iwe kuti ndiwe wamantha ukaona atsikana izi zidamukhudza andrew yemwe adasiya bukhu nkuyimirira akudzongola ukuganiza kuti zikuwavuta kuti asonkhe moto tawaonetsa kathupi kako kowongokako anatero weche khala chete anatero andrew akumuuza mnzakeyo mongocheza ndiwe ufuna kuti ukope atsikanawo osati ine ukuganiza kuti akulepheradi kusonkha moto anafunsa weche akuyang'ana atsikanawo atsikana ankasekerera uku akukhwatcha machesi wina anali wang'ono odera apo pamene winayo anali wathupi ndi tsitsi la mzindo panalibe ngakhale utsi ndipo panalibenso chizindikiro choti motowo uyaka tiyeko weche anakankhira andrew kutsogolo tiye tikathandize atsikanawa amene ali ndi vuto losonkha motowo andrew anatsalira mbuyo dala weche anapita patsogolo ndi cholinga zimiyendo zake zija zikuonetsadi kuti apa panabadwa mwamuna wogona kukhomo kosatseka tingakuthandizeni apa muoneka ngati muli ndi vuto andrew anayima chindunji ndi mtsikana watsitsi la mzindo malaya ndi kabudula yemwe mtsikanayo anavala zinkaonetsa maonekedwe a umwana wa thupi lake anaona ngati china chamugwira pa khosi pamene ankayesera kuti ayankhule chifukwa chiyani zimachitika izi pakakhala atsikana anadandaula andrew mu mtima ndine weche mnzangayo ndi andrew weche anali womasuka poyankhula ndi atsikanawo zikomo anapenya chakumbali poyankhula uyu ndi pawo anatero kuloza mnzakeyo ndipo ndine diana sititha kusonkha moto pamene anamwetulira anaonetsa mano ake omwe anali owala ngati nyenyezi anapereka machisi aja weche natenga limodzi ndipo asanalikhwatcha anati atsikana inu tiyeni kumoto wathu tasonkha kale kusiyana ndi kuti musonkhe wanu tingakondwe kukhala ndi atsikana okongola ngati inu ukuti chiyani andrew andrew anangomwetulira mwamantha pakhosi pake panali pomangika ndipo sanakhulupirire kuti mawu angatuluke bwino tiye uwathandize atsikanawa kusenza nkhuni zawozi tipite ku tenti yathu musadandaule ndi mzangayo atsikana ndi okonda atsikana koma amayembekezera mpata wabwino wowakopera mukuyesa ndi munthu ofatsa kapena wamanyazi muona kukada weche anakuwa andrew akutsogola kumapita ku msasa wawo uja chifukwa chiyani ukubwebwetuka zonse zija pa atsikana anadandaula andrew pamene pankuti akuyesera kukhazika mtima mchimake weche anaonetsa ukachenjede posonkha moto ndipo palibe ndi mmodzi yemwe anapeza cholakwika ndi zakudya zomwe anaphika atadya anakhala pafupi ndi moto akukamba nkhani ndi nsekerezo atsikana mulibe miyandamiyanda ya anyamata amene muli nawo pa ubwenzi anafunsa weche uku akugwira mkhosi mwa dayana ndi mkono wake inde alipo ambiri anatero dayana uku akuchotsa mkono wake uja mkhosi mwake iweyo uli pa chikondi anafunsa weche uku akugwira tsitsi la dayana dayana adakankha mkono wa weche ndi kukonza tsitsi lake bwino inde ndipo ndimamukonda koma ndikhonza kumupha popeza ndimafuna kukhala naye kulikonse koma iye amakonda kwambiri masewera a rugby kuposa ine izi ndiye zimandivuta pawo anateteza diana nati usaganize kuti chibwenzi chawo chatha tinaganiza zobwera kuno kunyanja kudzapuma makolo athu analola popeza akudziwa kuti ndi bwino kupumula kaye kuno chifukwa tili mchaka chathu chachitatu ku yunivesite nanga iwe pawo uli ndi chibwenzi zazibwenzi sizindikhudza ndimangokonda kukhala ndikumacheza ndi anyamata ngati anzanga basi nanga iwe weche bwenzi lako ali kuti momwe ulili iwe mkazi sangakusiye wekha atsikana sanadziwe kuti weche ankangoselewula poti iye analibe chibwenzi kenako iye anati bwenzi langa ali kunja ku paris ndi wogwira ntchito mndege andrew anamvapo za atsikana ogwira ntchito mndege koma sanamuonepo analepheranso kumvetsa kuti munthu ngati weche apitirire kukhala pa ubwenzi ndi mkazi yemwe sapezekapezeka andrew sankafuna kuti afunsidwe zoti wake ali kuti popeza sanakhalepo ndi chibwenzi moti anauza anzake kuti aongole miyendo weche ndi diana anangoona pawo ali pambuyo kulondola andrew andrew anali osangalala pamene anakumana ndi weche kumalo osewerera sinuka pawo anandiimbira anatero akuuza Weche ali osangalala ndi chibwenzi chomwe chinaphulika pakati pa iye ndi Pawo. Akufuna tikachezenso kunyanja. Nkhani yabwino, anatero Weche akuoneka osangalala. Ukuyamba kuphunzira chisangalalo chomwe atsikana amapereka. Posachedwapa udzagona naye ndipo udzakhala mwamunadi. Kuyambira nthawi yomwe anali pa ubwenzi wawo, Weche anadzipatsa udindo womuphunzitsa Andrew momwe anthu amakhalira. Weche ankakumbukira bwino lomwe momwe kamunthu kakatali kanabwera ndi kumufunsa pamene anali pa njinga yamoto. Uli ndi njinga yabwino? kanatero. Umadziwa bwino za njinga? Momwe umadziwira njinga ndi momwenso ndimadziwira. Dzina langa ndine Andrew, anatero akutambasula dzanja lake. Mwadzidzidzi ndi mosazindikira bwino anthuwa anayamba kukondana. Andrew anali ku yunivesite ya Nairobi koma ankathawa anzake omwe ankamunena kuti ndi chiyenda yekha komanso safunsira atsikana. Analondola moyo wake wonse wotsamira powerenga mabuku basi. Sanachitepo zinthu zina zilizonse. Sankatha kuchezana ndi anyamata anzake ndipo ankachita manyazi kwambiri ndi atsikana kotero sankatha konse kuyankhulana nawo. Ankati akadziona pakalilole ankangoona chiyenda yekha weniweni. Tsiku lina akusamba adamva anyamata ena akunena momwe anasewerera sinuka ndiye anasilira zophunzira masewerowa ndi komwe anapezana ndi weche yemwe anali wamkulu ndi zaka zingapo weche analimbikira kuphunzitsa andrew kakhalidwe kamakono andrew anali wothokoza kwambiri pa ntchito yayikulu weche anali nayo yomphunzitsa kuzidalira ndi kumacheza ndi ena popanda manyazi pali vuto limodzi lokha anatero andrew diana satha kubwera akuyesera kulimbikitsa ubwenzi wawo ndi john kutero apita kukaonera rugby weche anakhumudwa ndi nkhaniyi zikatere ndidzangoonera iwe ndi pao ndi kukuphunzitsani pamene mukupita ku nyanja andrew sanalabadire zomwe weche ananena ndipo anasintha nkhani nthawi ino ukamanga msasa wekha tsono ukaumange bwino ukapalasenso bwato mkombo ka nyanja mosalekeza izi zonse ukazichite bwino wamva inde bwana anayankha andrew akuyerekeza kupereka saliyuti andrew anamanga msasa wabwino ndipo onse adasangalala ndi ntchito yomwe anayigwira kenaka anasangalala poona pao ndi diana kwa arulu atatenga zipangizo zomangira msasa ndimayesa subwera anatero weche uko mkono wake uli m'mapewa mwake chachitika nchiyani bwenzi lako john wathesa chibwenzi chanu diana adakankha mkono wake mwamphamvu asintha akusewera kutali tsono sindikadatha kupita nawo nchifukwa chake ndaganiza zoperekeza pao andrew ndi pao sanachedwe kugwetsana mu mchenga mzochita zawo anapitiriza pomwe analekezera pafoni paja andrew anali womasuka kuyankhulana ndi pao ndipo sanavutike kupeza nkhani zokambirana pao sanadikire kuti andrew akhale wokonzekera kapenanso kuti atsala pang'ono kugwa anangomulumphira ndi pamene anapezeka ali mu mchenga atakhala kwa kanthawi akudikira diana ndi weche kuti afike anangomva kuyankhulana zona ndimakukonda koma ndili ndi bwenzi langa john ndipo ndiyenera kukhala wokhulupirika kwa iye ndikadakonda ukadakhala bwenzi langa ndikadamakuchitira zinthu zabwino ndi zokusangalatsa liwu la diana linatero anthu inu Anayitana Andrew kuti asiye zomwe amakambiranazo. Ankadziwa kuti sakudziwa kuti mawu awo akumveka kutali. Andrew anazimvera chisoni poona kuti iye ndi Pao sanathe kukhala awiri nthawi yayitali. Iye adagona yekha mu msasa wogona anthu awiri uja. Diana ndi Weche sadaoneke. Weche ankanyindirira Diana kuti akhale bwenzi lake ndipo zinthu zinayamba kugwera msewu. Andrew amalota atagona ndi Pao mu msasa wake ndipo nkutero likadakhala phunziro lalikulu mu moyo wake. koma sadafune kudya mfulumira ndipo kugona ndi mkazi si chinthu chotengera pa mgong'o masiku ano pamene kuli matenda osachiritsika a edzi dziko lonse lapansi pamene mlangizi wa zaumoyo amafotokoza za edzi andrew adakhumudwa poona matenda oopsa ngati awa akufala mosavuta chomwechi komanso kupewa kwake nkosavuta iye analonjeza kuti sadzakhala ndi mkazi mpaka atakhala ndi chitetezo pogwiritsa ntchito kondomu anagona tulo tofa nato ndipo sankadziwa pamene weche analowa mumsasa muja bwanji wagoletsa chigoli andrew anatero ponena monga momwe weche ankayankhulira pokamba zochita chiwerewere andrew anamuchenjeza kuti ayankhule pang'ono-pang'ono popeza msasa wa atsikana sunali kutali pepa koma ndakondwa kwambiri kuti nditha kuwuza dziko lonse lapansi kuti zachitika bwanji zinali bwino mm, kuposa wina aliyense pa dziko lapansi kuposa ogwira ntchito mndege uja ngakhale andrew sadali okonzeka kuchita chiwerewere komabe nkhaniyi idamudolola mtima malinga ndi msinkhu wake takhala bwenzi kwa kanthawi tsopano ndipo ndifuna ndikuuze chilungamo ndilibe chibwenzi ndi ogwira ntchito mndege iyi ndi nkhani yopeka kuti anthu asiye kundinena kuti sinditha kuyenda ndiponso kugona ndi akazi lero ndikoyamba kugona ndi mkazi komatu ndimakutenga ngati ndiwe nkhalakale pa nkhani imeneyi ndi zomwe ndakhala ndikukuphunzitsa munthu utha kuchita momwe ufuna anthu azikuonera ndi momwe ufunira kuti azikhulupirira za iwe sintha ndipo anthu adzaganiza momwe iwe wasinthira sindikumvetsa ukutanthauza chiyani ndikufotokozera kuti ndinali monga iwe onda ofoka opanda abwenzi komanso osazikhulupirira ndekha Andrew adatsutsa chifukwa mkati mwa mumtima mwake ankaganiza kuti momwe ankafotokozeramo ndi momwe amaonekera sizinkagwirizana. Sindinkatha kukhala pagulu kapena ndi wina aliyense ndiponso palibe ankandifuna m'gulu mwake. Monga iwe ndinkaganiza zochitapo kanthu, koma ndinalibe munthu woti andiphunzitse. Kenaka ndinayamba mankhwala osokoneza ubongo monga chamba kenako mandrax. Kenako ndidayamba kumazibaya ndi mankhwala ena amphamvu. Andrew anakhumudwa ndi nkhaniyi. Ndinasiya sukulu ndi kuthawa kunyumba ndi kumayendayenda mumzinda. Tsiku lina bambo anga anandisaka n'kundipititsa kumalo othandiza anthu kuti akhale abwino. Kumeneko anandithandiza kuti ndizindikire kuti inenso ndili ndi mphatso zosiyana ndi ena. Masiku oyamba anali ovuta kenako ndinazolowera. Pomwe ndinkachoka kumaloko ndinayamba kuchitira ulemu thupi langa. Kenako ndinkapita kunyumba za masewero n'kumachita masewero omanga thupi. Ukuyesa ndinabadwa ndi thupili? Anamwetulira. Anthu akumalo okonza khalidwe aja anandiphunzitsa ntchito yokonza galimoto imene inandithandiza kupeza ndalama zogulira nyumba ndi njinga ya motoyi. Weche nkhaniyi njosangalatsa. Ndinadabwa kuti kungatheke bwanji chiphona ngati iwe kusankha kumacheza ndi ine. Tangosiyana maonekedwe. Monga ndanena kale, maonekedwe umatha kuwapanga koma pansi pa chikopa chathu ndife abale. Si choncho ayi, iwe akazi wakhala nawo kuposa ine. Pang'ono pokha. anatero weche akuseka tsiku lina andrew anadabwa pamene anapita kumwe weche ankagwira ntchito anampeza nkhope yake ili yakugwa mnzanga ndili m'mavuto adzaoneni anatero ndi chiyaninso ubwenzi wawo udakula ndithu chiyambire tsiku lija anali kunyanja tsono andrew anada nkhawa sabata yathayi ndidapezana ndi mnzanga wakalekale nthawi ija ndinkasuta chamba ija wangotheratu kumufunsa akuti ali ndi edzi izi ndi zomvetsa chisoni ndithu nkhani yomwe wachipatala ankakamba ku yunivesite kuja idabwera yonse m'mutu mwake ndipo sadafune kukhala mmodzi wa iwo ndidakumbukira kuti pa nthawiyo tinkabwerekana zobayira jakisoni kutheka kuti nane kachilombo kandili nako choncho ndinaganiza zopita kuchipatala kukayezesa magazi ndipo zotsatira zake zatuluka lero Ndi momwemodi. Andrew anasowa chonena. Weche adzamwalira ndithu. Palibenso china chingachitike kuti izi zisakhale dero. Akusakasaka mawu oti ayankhule, Weche anatenga mkono naika m'mapewa mwa Andrew nati, Andrew, ndiyenera kumudziwitsa Diana. Ukutanthauza kuti sunagwiritse ntchito kondomu pamene unakhala naye? Ee. Tinakambirana ndipo tinagwirizana kuti sikunali kofunika kutero. Inali nthawi yoyamba kuchita chiwerewere tonsefe, ndiye tinkadziwa kuti tilibe matendawa. ndipo sitinkadera nkhawa kuti angakhale ndi pakati. Diana ankadziwa kuti njira yokhayo yomuiwalitsa John masewero a rugby ndi kupeza chosangalatsa china chomupatsa John, chotero ankamwa mankhwala oletsa kukhala ndi pakati. Weche, iyi si nkhani yapafupi ayi. Udachita zinthu zambiri zolondola kupatula kuchita chiwerewere wopanda chitetezo. Kungoti sindidathe kudziwa kuti pobwerekana zobayira jakisoni kunali kotheka kutenga kachilomboka. Nkutheka kuti Diana ali bwino. Sizinangochitika kamodzi basi. Inde atathapo anabwerera kwa bwenzi lake John. Ukuganiza kuti wagonanso ndi John ngati? Weche anakoka mpweya nati. Ayi, kumbuka nthawi tinapezana ija anati akhonza kumupha John. Ndipo ngati Diana ali ndi kachilomboka komwe ndamupatsa nagona ndi John ndiye kuti wamupha. Uyenera kumuuza mwachangu, anatero Andrew. Ndikudziwa, anatero weche uli ndi ndalama yosinthasintha kuti ndilipirire lamya diana nkhani inamuzunguza mutu zedi izi ankafotokoza ndi paulo poyamba ankangokhala duu ankaona ngati zinkamuchitikira wina koma pamene tinkakambabe za nkhani anayamba kusonyeza kuti zamukhumudwitsa kwambiri anauza makolo anga omwe adauza makolo ake ndipo tonse mitima siidali m'malo ayi ndiwenso anafunsa andrew akukanikiza dzanja lake eya Inenso sindichedwa kutengeka ndi nkhani zotere, makamaka ngati mnzanga wapamtima akufa. China chinachitika ndi chiyani? Bambo anga adauza aliyense kuti akhale chete. Anauza makolo ake kuti njira yokhayo angadziwire munthu ngati ali ndi Edzi ndi kuyezetsa magazi, ndipo anapita naye kuchipatala nthawi yomweyo. Zotsatira zinatuluka ndipo kunapezeka kuti anali ndi kachilombo koyambitsa Edzi. Patapita miyezi ingapo zinthu zambiri zinachitika. Diana ndi John chibwenzi chawo chinatha. Sanachitepo chiwerewere, kutanthauza kuti John anali bwinobwino. Koma iye ankauza anzake kuti asamuyandikire Diana poganiza kuti akhonzanso kutenga kachilombo pokhudzana naye. Diana anazindikira kuti anthu akumusala. Weche anayesera kuti ayankhulane naye koma anakana kuonana naye. Anadzudzula Weche kuti zonse zinkamuchitikira anayambitsa ndi iye. Paul ndi Andrew ndi abwenzi ake okhawa anatsala, komanso nthawi zina ankakana kuonana nawo. Chinthu china chidachitika chinali choti bambo ake a Diana anachoka. Zinawavuta m'maganizo akaganiza kuti matenda ali ndi Diana mapeto ake ndi imfa basi, ndipo nkhani imeneyi idathyola mgwirizano udali m'banja lawo. Tsiku lina Paul anangoimbira Andrew telefoni amvekere. Diana wadzipha yekha, mayi ake amupeza m'mawa uno. Adatero Paul akuthunthumira ndi chisoni chosakanikirana ndi mkwiyo. Anamwa mankhwala ambiri ogonetsa tulo. Dotolo anamuuza muyezo woyenera koma iye sankamva. Ankangowasunga mankhwalawo kuti adzawamwe nthawi imodzi kuti afe. Ankadziwa zomwe amafuna kuchita. Andrew, Paul ndi Weche ndi omwe amathandiza pa nthawi yoopsa ngati iyi. Anachita chotheka chilichonse kukhazikitsa mayi a Diana mtima pansi. Anapatsana masiku okawaonera. Nkhani yabwino ndi yoti mayi a Diana sadasunge mangawa ndi Weche ndiponso kuti anamukhululukira ndi mtima wonse kuti sanachite dala kuti aphe mwana wawo. Chinali chimodzi mwa zinthu zomwe zimachitika m'moyo wa munthu. Koma ngakhale zinali chonchi, Weche analephera kuiwala ndipo ankadzidzudzula yekha kuti ndiye anakankhira Diana kumanda. Weche atamwalira, Andrew ndi Paul anapitanso ku nyanja ya Naivasha kukacheza tsiku limodzi. Anali pa ukwati kwa zaka ziwiri tsopano, ndipo Paul anali woyembekezera. Andrew ankapita ku nyumba yochitira masewero omanga thupi, ndipo thupi lake lowonda lija linasanduka chithupi cha mphamvu. Unaphunzira kuti kupalasa bwato chotere? Tsiku lina anafunsa Paul. Weche ndiye anandiphunzitsa. Adatero mawu ake atatsamwa. Anasiya kupalasa, iye ndi mkazi wake anagwirana kwa nthawi yayitali